Ndimeneyo ndipo ikusintha munthu munthu amphatikize asanduke chimodzi ndi tekinoloji. Cholinga china ndimauza anthu ena ku mlongoku

basi mpaka kuimba chani mlandu zikubwera zikubwera chapter 2 cho- chimene chili chomaliza chakatiuza kuti ndondomeko yatsopano yoyendetsera dziko yatani yafika ikamaliza chapter chimenechi kuti zimene tinakonzazo takupatsani

Koma akadzayamba kukakamiza anthu kuti alandire chilemba cha chirombo, ndimafuna ndikuuzeni kuti anthu amene tidzakhale moyo, mundimvetsere bwino lomwe, anthu amene tidzakhale moyo test imene tidzayo yesero limene tidzayo limene Mulungu adzagwiritse ntchito kudziwira kuti upeza Ufumu wa Kumwamba kapena ayi. Hello? Yesero limene adzagwiritse ntchito ndi Sunday Law. Mwachimvesa? Tikalakwa, Ufumu wa Kumwamba watitani? Watiphonya. Moyo wamuyaya watitani? Watiphonya. Tikadzakhoza

idzapeza kuti ailembe pepala lija mwakhonza ndani kwanjira kayanji imene mulungu wakhala akugwirira ntchito chifukwa kuti mulungu ndi wa free will hello sakakamiza munthu nde amapereka yesero kuti aone kuti umandikonda ndiye uonetse Ngati Mulungu timamkondadi kuti ndife a genuine, Chikhristu chatu ncha genuine, nthawi imeneyo sitidzagwadira. Tatumvana bwanji? Tidzakhonza nanga ndiye awo adzangochonga kuti, oh, ah, okay, fine. Uyu wawa wa Mulungu, amene akukhonzawo adzakhala akulandira chisindikizo cha ndani? Cha Mulungu. Amene akulakwa akulandira mark of the beast. Imeneyo nde final test. Chivumbutso 13 verse 16 ndipo chichita kuti onse anga ang'ono ndi ndani kapena aja ndi ndani

chipembedzo chabodza chokakamiza. Ngati cha pa Daniel chapter 3 mwachikumbukira? Adayimika fano ku uh, chidikha cha cha Dura. eh? Verse 17. Ndi kuti munthu sangakhoze kuta kugula kapena kuta kugulitsa. Koma iye yekha wakukhala nacho, chani? chilembo, kapena cha. la chirombo, kapena cha. nambala. So, apa Baibulo ndiye kuti likutiphunzitsa kunena kuti pali njira zambirimbiri satana zimene azagwiritse ntchito kuti ulandire cha. chilembo, kuti ukakamizike. Koma pa njira zonsezo zimene zatchulidwa apa ndi njirachi ndikuna lero Mulungu adaona kuti chida chofunikira chimene satana azagwiritse ntchito anthu kuwandarani ndawulire zakakhanyona ndikuta mwanjira ina khanya Hello? Atikola kumbali ya ndalama. Atikola kumbali ya ndalama. Chifukwa chake munthu kutsogoloko. Akuti michizwani akuti zakale zi zizabwerezedwa chipembedzo chabodza chidzatani chidzatukulidwa tsiku loyamba pa sabata moyo nakanyo kapena kuti cha sande Tsiku la wamba loyenera kumagwiramo ntchito losapatulika mu njira ina iliyonse lidzakhazikitsidwa ngati fano linaimikidwa ku Babulo. A mtundu uliwonse ndi zilankhulo ndi anthu adzalamulidwa kulambira sabata la chani? Labodza. Mwaona kuti adzakakamiza wina aliyense. kuti alambire sabata la chani labodza zimene zikubwerazo maprotestant akugwira mobisa kuti abweretse sande pachani patsogolo zimene akuchita panopo monga anachitira aroma koma mafuna mama mfuna mama mwamba kuti maprotestant akulinganiza mwanseri sikuli asazindikire kuti abweretse sande akhale patsogolo akuti pamene anthu akugona Pamene anthu akugona, Satana akulinganiza zinthu molimbikira kuti anthu a Mulungu asadzachitiridwe chani? Chifundo kapena chani? Chilungamo mu nthawi ya ya Sande, eti kuti mu nthawi ya Sande ikadzafika tikazapita ku mabwalo tikazapita kuti kulikonse kumene tingakasumeko tisakachitiridwe chani chifundo kapena chilungamo akuti mgwirizano wa Sunday ukuyenda muchani mumdima kuyenda mwakachetechete atsogoleri akubisa cha akubisa chani ndipo amene akutenga nawo mbali mu zimenezi sakudziwa kumene chinthuchi chikutani chikulowera 5 volume 5 ya Testimonies sakudziwa kumene chikulowera chikuyenda mu mdima Abale ndi alongo zinthu zikubwera tiyeni tizizikonzekera mwapaderadera akuti pamene malamulo okakamiza kusunga Sunday adzidzatsimikizika, malamulo owatsutsa iwo osunga malamulo a Mulungu adzayamba kugwira chani? Ntchito. Ndiye kuti kudzakhala malamulo oti otitsutsa ife ndiye azadzagwira chani? Ntchito. Taonani, akuti adzaopsezedwa ndi cha mafaini. Mafaini mumadziwa ukagwidwa pasewu akuzakulipisa ndalama imeneyo nchani faini ndiye azatiopseza ndi mafaini ndi kupo ena ena azaponyedwa kuchani kuponyedwa mundende ndipo ena adzapatsidwa udindo maudindo achani apamwamba ndi kulandira mphoto zapadera

kuti akayankhe chani? Za chikhulupiriro cha chikhulupiriro chawo. Akhristu akugwa akhala ndi emergency. Akhristu atani? Akugwa. Adzagwiritsidwa ntchito ndi ndani? Kodi akamba za akamba za ndalama? Akhristu akugwa ndi nda? azachokera kutiko momuno mchipinda chomwe chino amene amene akulandira cha chilembo then agwa mzimu woyera watani mwachokera ndi omwe adzagwiritsidwanso ntchito ndi ndani ndi satana kuti kuwana aza kuwana kuwanamizira azazawo cha Ndipo apereka umboni wa cha? Mafumu akathe kuwatani? Kuwaukira. Kuti mafumu azatiukire, azaukire, azapeka maumboni abodza. Ah, akazi kumadziwa, hey, amakamba za fourth industrial revolution. Ah, hey, hey. Zambirimbiri, eh? Zambirimbiri, koma zikakhala zikugwiritsidwa ntchito ndi ndani? Ndi Satana. Ali nthawi yosali kutali imene anthu a Mulungu adzaitanidwe kuti apereke maumboni, apereke umboni wawo pamaso pa mafumu a pa dziko la chani lapansi. Zonse ndikuwerengeranizi ndikuwerengerani izi ndi SOP mzimu wa chinenero. Ena adzaponyedwa mu cha mu ndende chifukwa chokana kuphwanya sabata la ndani la Mulungu. Mu nsautso waukulu womaliza wa mkangano ndi Satana, msautso womaliza waukulu wa mkangano ndi Satana ndi National Sunday Law mu nsautso waukulu womaliza wa mkangano ndi Satana, amene ali wokhulupirika kwa Mulungu adzapeza kuti zodalira zawo zonse za pa dziko zodalira zawo zingati zonse

zidzatani? Zidzadulidwa kapena kuti zidzachotsedwa. Ndiyeno vesi ikuti chifukwa choti akukana kutani? Kuphwanya lamulo la Mulungu pomvera maulamuliro apatani? Apadziko adzaletsedwa kuta kapena kuta.

koma ife mulungu sitimutani sitimusiya sabata loona sitilitani sitilisiya tikakamira pa mulungu chifukwa timakonda so adzatiletsa kugula ndi kutani ndi kugulitsa chifukwa choti anthu timakonda cha timakonda ndalama ndiye Satana adzatikolera kuti tikonda ndalama kona

Ndiye mu New World Order imeneyi, ndondomeko imene ikufuna iyi, imene ika- zilili mkatikati zida zimene azigwiritsa ntchito ndi chiyani? Chifukwa chimene chimene tifuna tichidziwe msampha wa Satana umene afuna kuti augwiritse ntchito. Chida chachikulu chimene atayuze, chimodzi mwa zida zazikulu, ndi cha? Ndalama. Ndalama. Satana agwiritsa ntchito cha? Ndalama kuti akole gulu la anthu. 1 Timoteo 6 verse 10. Pakuti muzu wa chani? Wa zoipa zonse ndiwo chani? Chikondi cha pa ndalama chimene ena pochikhumba anasochera nataya chani? Anthu ambiri adzataya chikhulupiriro nthawi ya Sunday chifukwa choti amakhumba cha ndipo kukhumba ndalamazo anataya chikhulupiriro, nadzipyoza ndi zowawa zotani? Zambiri. Miliri 7 mkat. Mukudziwa zimenezo? Kuti anthu amene adzatenga chilemba adzalandira nawo Miliri 7? Zoopsa. Ezekiel 7:12. Yafika nthawi, layandikira tsikulo, wogula asatani? Ayi, Baibulo limasangalatsa kwambiri.

Akupanga eh, chifukwa ngati ndimadalebe kuti ngati pamene sitizapeza njira ina yopezera zinthu zathu kumalima zakudya zathu tomato wathu anyezi wathu kabichi wathu ngati sitizakhala titafika pa independence pa ndiye kuti satana azatikolera kutiko kumene kogula kuda kuti wogula satani asakuphe Chifukwa ndi nthawi ya chisoni, Satana anati ndidziwe kugula. What are the tools of the new world order? Akuti muone ndikuuzeni zida za mu new world, mumve.

ndekuti ndikafunire chiyani zimene ukufunazo sizichitikabe popanda ID anangondiyankha mwaulemu kuti ayi zimenezo sizitani sizitero ngakupezeka ID anaichayangana ili kukaita usanafune kumva ayi kuti zinthu zanga zili kutali ngati mungandithandize aa nkhani ndoti kuyese chani zikhale zimodzi zikhale linked zikhale zonsezi kufuna kuletsana kugula ndi kutani kugulitsa kutsogoloko akuti vision yawo ya zakutsogolo ndi kuti digital id izatilamulire tonsefe ayayaya ndi nkhani yaitali koma ndingoonetsani zitsanzo za zida zawo za mupingo loni akuti world economic forum ija ya Klaus Schwab eh? mkulu ujayo amakamba zoti mamenos ndiye akuti wf report admits ikuvomereza kuti digital id

Ndiye nkhani mukayiwerenga apa onani inenso sindifuna kuchita kuwerenga kwambiri zinkhani zake zazitalizitali koma akungofotokoza kunena mukayiwerenga kuti nkhani iyi ya ma ID ikhoza kupangitsa kuti anthu ena azimva ngati muwasale amene alibe ma ID ndekuti zinake satha kutani sangathe kupanga opanda nkhani ya health passport ija nayo ndi imeneyi a world health organization a launcher chaka chomwe chino akuti digital health initiative koma nkhani yake ndi yomweyo ya kuti aliyense akhale ndi chiphaso koma cha zaumoyo chiphaso cha zaumoyo

Nkhani yake ndikuti athe kumapanga control kugula ndi kutani ndi kugulitsa nde apanga create a crisis chuma chitani chigwe hello chuma chikagwa

digital phone eh ndalama ya digital ikubwera tiyikambirana tiyikambirana apanatu chimene akuna abweretse anthu awawa ndipo chikubwera sichili kutali ndikuonesa mavidiyo ake kutsogolo mumuvomere izi ndi zomwe afuna abweretse ya Central Bank ndi ndalama ya digital, ndalama yosagwirika. Hello, yongokhala mfoni mwako kumangolipirira pachiyani mafoni. Hello, imene idzakhala yophweka yotani yophweka kuita

kwakucha ndithu. Luka 19 verse 42 akuti udakazindikira tsiku ili inde iwetu zinthu za mtendere koma tsopano zibisika pamaso pako pakuti masiku adzakudzera mukupatirana kwambiri ya pakuti masiku adzakudzera ndipo adani ako adzakusta adzakuzingira chiyani linga nadzakuzungulira iwe kwete nadzakutsekereza konseko ndi zimene akutani akuchita pano mukuona akutizungulira Akutizingira linga, ndipo adzakupasula iwe ndi ana ako mwa iwe, ndipo sadzasiya mwa iwe mwala wina pa mwala unzake, popeza sunazindikire nyengo ya mayang'aniridwe ako. Ndi zimene akuchita, akufuna kuti tiblokeke, Take away cash and make everything digital. Sorry, akufuna kuti. tizungulidwe tisathe kumagwiritsanso ntchito ndalama ndiye chifukwa cha pachikondi cha ndalama ambiri tizagwadira fano mwaimva kaye mumve zimene anapeza mayiyu mumve chifukwa mumve chilankhulo chimene anagwiritsa ntchito

Eh, zimene amalankhulazo kangati zinamufika powakwana kuti ayi koma amaulula zinthu kwambiri Say that it does happen, and here's the latest sign that it may happen. The number of banks and ATM machines in this country are in steep decline. Far fewer

Mwadziwa zinthu zitatu eti? Mwadziwa kuti CBDC, Digital ID ndi Vaccine Passport eti? Akuti they are the last shutting of the gate. Kutseka kwa gate kotani? Komaliza. Akangoti apanga zimenezozo a gate yatani? Yatseka. Hello? Apo kazi mzisura kwa kuchalicha. Anthu akunja koma akuona kuti izi zikakhala akwaniritsa kuti kukhale ndalama ya digital ma ziphaso za umoyo ma health passport kapena ma vaccine passport ndi ma digital ID iyi ndi last shutting of the chani gate chitseko chikutani apa chitseko ndipo ndizoonadi

Akwanitsano kuti ino atibloke tikanike kugula zimene ukufuna kugula ndiye ngati ukufuna kugula malata omangira nyumba tizapeza nthawi imeneyo tikutani tikukanika kugula ndikufuna mumve pamene popo m'maso ku ndalama ndi msampha waukulu Msampha waukulu. Ena ati akuti the time is coming nthawi ikubwera imene we cannot sell at any price sitizatha kugulitsa pa mtengo uliwonse olo utachitsitsa kufika mpakana kuti munthu akhoza kugula one kwacha. Akuti ifika nthawi yoti sitizatha kugulitsa pa mtengo uliwonse. Akuti the decree will soon go forth posachedwapa apereka lamulo. loletsa anthu kutani kugula kapena kutani kugulitsa pokhapokha akhale ndi mark of the beast. Ayamba kale kukhazikitsa zinthu zakezo. New World Order Digital Currency, Global Digital Currency, ndalama ingati imeneyo?

They are wanting to get everybody on a digital pay. akufuna aliyense abwere pa digital payment system aliyense azigwiritsa ntchito ndalama yachani ya digital akuti the government hate cash

all your assets and relying on them to tell you how much money you have by a simple number on a computer screen. Kani ndimene afuna kupanga control eh? Afuna achite ndithu control. Ambuye atithandize. Dramatically impact. Sorry.

Mawu ambiri ali apapawo mwina ndiwerenga m'Chingerezi kapena m'Chibemba chawo. Traders in Blantyre have welcomed a new payment system. Mukangoona new new new mungodziwa kuti zatsopano. Ndiye ndi ya Fourth Industrial Revo, lution, kubwera technology ya chani yatsopano. Ndiye traders in Blantyre have welcomed a new payment system on the market through a QR code. Tipasulire ogulitsa malonda mu Blantyre alandira ndi manja awiri ka cha mchitidwe ka cha katsopano mumsika kogwiritsa ntchito cha QR vidiyo yoonetsa anthu akugulira QR code sinaiki

ngati ngafika

zimabwera mosangalatsa kwambiri kadzinako akuti unayo eh? unayo akuti ndi chichewa chake ndi kuli nayo

wakukhala nacho chilembo kapena dzina kapena namba nthawi yofunsira koma uli nayo Wa- opanda iyi sutha kugula kapena kuti nini kugulitsa ndi kadzina kamawasangalatsa

Central Bank Digital Currency yawo apange link ndi Digital ID. Ku Nigeria ilipo kale amaitcha e-Naira. Ah, Nigeria reaches 90 million digital ID registrations. Anthu akupita kukalembetsa ma ID ma ID. Yufuna ndi ako Malawi? Yufuna nare? Eh, zovuta.

So 5G akangoti wa, wa, wa, wakhazikika ndiye kuti izi zonse zimafuna za ndi changu changu chifukwa choti ndi intaneti ya fast kwambiri ndekuti ngakhale muno muno basi tonse tikulipira kukuzogulira mandasi actually video imene ndifuna ndikuonetseniyo ndi ku digital currency ya ku China amagulitsa zinthu ngati mandasi basi digit osati kutulutsa ndalama iliyonse kungotenga phone wamandasi uja amangoika ka stand kena kake pa ka stand ko kamakhala pali chani QR chani code ndiye umangoti ukatenga mandasi ako aja very ndalama mandasi

Tili kumapeto, tatsala pang'ono kuti timalize kenako tikambe ka challenge pang'ono ka ndemanga mwina ndi mafunso. Mobwerezabwereza Ambuye walangiza kuti anthu athu atenge mabanja awo kuchoka mma cha? M'ma city. Hello?

Akuti mobwerezabwereza Mulungu walangiza anthu kuti atenge mabanja awo kuchoka m'ma city kupita kumalo akuti? Ko kumbali kumene angathe kutani? kudzala zinthu zawozawo. Chifukwa choti? bwanji? vuto la kugula ndi kugulitsa likhala la chani? Mzimayi anayankha kuti, Mwaona? Vuto lija la ngati ali pano lafika. Posiyirapo matibuloketa ndalama zathuzi, ndi bwino kukhala ndi malo ako kumbali nkumazidzalira zakudya zako osamadalira boma too much. Hello? Eh, kwa anthu odalira boma ambiri akazazigulitsa matupi awo kupereka kwa boma kulambira kulandira nawo zosiyanasiyana. Tiyambe, tiyambepo tsopano kumvera langizoli lili lo limene limene lapatsidwa kwa ife motani mobwereza bwereza. Akuti tulukani ku ma city kupita ku ma rural chani district kumene nyumba sizoyandikana pafupipafupi ndi kumene mukhale omasuka

akugwiritsa ntchito khadi kuti apeze ma. Iwo kumasangalala nyumba iliyonse, ayi tikuyendera ulere, madzi aulere muzitengera khadi. Munayiona amakupatika khadi kungos kana amene amake madzi omwe ambotani Maritas. kutuwa. Ndiye muganizire zimene zozo kandilowa yapa zinthu likatikati kulibe malo akumbali ndiye kuti kuti ukwere minibasi kuti china china chilichonse chikufunika kuti ukhale ndi zokha zonse zinachula ziti koma iweyo zimene zisuzirani sikuzifuna zizatithera bwanji mwaona nchifukwa ndizo ilili ndikuona ndi nzeru za mulungu kuti akuti tikakhale tikakhale ona momasuka kuzonani kuzosokoneza za adani atsa pang'ono

kagulidwe, kagulidwe ndi kagulitsidwe ka kalekale, kachikalekale katha posachedwa posachedwa kakhala ko ko ko ka eh, kapita akuti ulibe ntchito biometric verification biometric verification ubwino wake ndi kale kale ndi kukhala ndi ma ID kukhala ndi

kapezeka kuti kapangidwa replace ndi izi zamakonozi kugwiritsa ntchito makhadi, ma chani, chala zikubwera imeneyi ndi new world order, new world order ndondomeko yatsopano akuti

Akufuna nkhani ya health passport ya digital zimene azipanga launch in July, meeting yake inali imeneyoyo. Timangofuna kumangokupatsani ma umboni a zonse zimene zikuchitika. Chaka chatha anthu olemba amalemba zimaoneka ngati zabodza. Chaka chatha chimenechi anthu amalemba.

kukhala opanda ndalama yogwirika kufika chaka cha 2023 ku America izi anazilemba mu 20 chani ka si 2018 ameneyo injinira kalekale kalekale amadziwa kuti zikutani zikubwera prime minister wanyowani Rishi Sunak akupanga support ndalama ya chani ya digital kumeneko kucha rishi ndi- Sunak ndi kutosa uk eh? Mo- ma- maiko osiyanasiyana anthu nkumaonetsani kuti muone kuti zikuchitika pa maiko otani osiyanasiyana dziko lonse lapansi na ambuye atithandize ambuye atitire chifundo ambuye atithandize tikatere ndiye kuti chapter 2 nangokulawitsani pang'ono

yafika. Ndondomeko yatsopano yoyendetsera dziko yafika, ndipo kuti ife tikhale nawo mmene momo zonse zimene akamba zija tikuyenera kuzakhala nazo ndikumachita nazo kumazigwiritsa ntchito. Muli sande apapa sande yokakamiza sangavute ndiye pamene izi zatani zabwera nchifukwa sunday law ija akuziyamba kaye zimenezizi sunday law asanatani asanafike akamafika zikhale kuti chilichonse chili chani chili m'malo chili ready.